lero factory 265 media yabwera ndi nkhani ya kamnyamata aka ka zaka 25 kamene kanapezeka kuti kalanda boma ndi kutsogolera dziko lonse la sierra leone komanso mathero ake omvetsa chisoni kwambiri ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidzendera limodzi Valentine Strasser anabadwa pa 26 April mchaka cha 1967 ku Freetown mu mzinda waukulu wa dziko la Sierra Leone. Pa nthawi imene Strasser anabadwa, Sir Albert Margai ndi amene anali nduna yaikulu ya dziko la Sierra Leone. Strasser anamaliza maphunziro ake aku secondary school pa sukulu ya Sierra Leone Grammar mu mzinda omwewu wa Freetown mchaka cha 1985 ali ndi zaka 18 pa nthawi imene anali ku sukulu strasser ankachita bwino kwambiri pa maphunziro aja amene ambiri amaona ngati ndi ovuta maphunziro a masamu komanso chemistry atangomaliza maphunziro ake aku secondary school mchaka cha 1985 anapita ku maphunziro a usilikali pa nthawi yomwe Siaka Stevens anali president wa dziko limeneli la Sierra Leone. Atamaliza maphunziro a usilikali, analowa ku usilikali ali wachichepere kwambiri, inde mnyamata wa zaka 19. Pa 25 March mchaka cha 1991, mboma la ulamuliro wa President Joseph Saidu Momoh, gulu la Revolutionary United Front RUF lomwe linkatsogozedwa ndi Foday Sankoh linaukira boma m'mudzi wa Bowedu omwe uli m'boma la Kailahun. Ndiye popeza Strasser anali kugwira ntchito kale ku barracks ya m'boma limeneli, anatumizidwa limodzi ndi anzake kuti akamenyane ndi zigandanga zimenezi. Mu nthawi ya nkhondoyi, Strasser anamenyana kwambiri ndi zigawenga zomwe zinkatchuka kuti Sobels. Mu nthawi imeneyi ndikuti nzika zambiri za dziko limene la Sierra Leone zisakukondwa ndi utsogoleri wa President Momoh chifukwa samakwaniritsa zofuna zawo. Iwo anali ndi chiyembekezo kuti President yu akonza zinthu mdzikolo koma anakhumudwa kuti palibe kusiyana kwenikweni ndi atsogoleri wena amene analepheranso mtsogoleriyu asanakhale pa mpando mchaka cha 1992 nkhondo yolimbana ndi zigawenga za ruf ili mkati boma la president joseph saidu momoh limakanika kupereka zinthu zofunikira ku nkhondo monga ngati jombo za asilikali Zida za nkhondo Asilikaliwa ankadandaula kuti zida zawo zimene ankagwiritsa ntchito zinali zachikalekale kwambiri zomwe sizimawathandiza pa nkhondoyi. Mavuto awo sanathere pompo, komanso asilikaliwa amadandaula chifukwa boma limakanika kuwapatsa malipiro awo mu nthawi yake zomwe zimaonetseratu kuti boma linalibe chidwi chenicheni pa asilikaliwa asilikaliwa atatopa ndi kupempha boma kulichenjeza ndi kulopseza kumene anaganiza zochita zionetsero inde mademo asilikaliwa anagwirizana kuti ayende kuchokera ku boma limene ankamenyera nkhondoyo mpaka ku nyumba ya boma kumene kunkakhala mtsogoleri wa dzikolo mu mzinda waukulu wa freetown apatu panali pa 29 april mchaka cha 1992 cholinga chawo chachikulu chinali chokatula nkhawa zawo kwa mtsogoleri wa dzikolo kuphatikizapo kukakakamiza mtsogoleriyo kuti awapatse malipiro awo gulu la asilikaliwa linkatsogoleredwa ndi mnyamatayu valentine strasser ndi anzake awiri apamtima sergeant solomon musa komanso captain sahr sandy President Momoh ataona kuti asilikaliwa afika mu mzinda wa Freetown sanachedwe koma phazi thandize kuthawa ndipo anathawira ku Conakry mdziko la Guinea kumene anakabisala. Atangothawa presidentiyu Strasser sanayang'anenso uku ndi uku koma kulanda bomalo ndipo iyeyu nthawi yomweyo anakhazikitsa chipani chake cha National Provisional Ruling Council NPRC ndi kudzikhazikitsa yekha mwini ngati president wa dzikolo ndipo apa ndi pamene iyeyu anakhala purezidenti wachichepere kwambiri chifukwa pa nthawiyi nkuti iyeyu ali ndi zaka 25 zokha zakubadwa mwezi wa january mchaka cha 1996 atakhala pa mpando wa purezidenti kwa zaka pafupifupi 4 strasser anachotsedwanso pa mpando naye ndi asilikali anzake ndipo ulendo uno amene anamuchotsa pa mpando anali anzake enieni a chipani chake cha nprc amene sankakondwa ndi mmene mkuluyu ankayendetsera zinthu m'dzikomo makamaka pa ntchito yofuna kubweretsa mtendere ku sierra leone amene anatsogolera ntchito yomuchotsa pa mpando strasser anali wachiwiri wake weniweni brigadier general julius maada bio limodzi ndi colonel tom nyuma komanso captain komba mondeh boma litalandidwa bio ndi amene anakhala mtsogoleri wa dziko la sierra leone atalandidwa boma strasser anapatsidwa mwayi ndi bungwe lija la mgwirizano wa maiko onse pa dziko lapansi la united nations wokachita maphunziro a zamalamulo ku yunivesiti ya warwick ku england koma mkuluyu anasiyira maphunzirowo panjira atangophunzira kwa miyezi 18 M'chaka cha 2000, Strasser anapempha boma la England kuti limulole kukhalabe m'dzikomo koma izi sizinatheke. Apatu mpamene mavuto onse a mkuluyu adayamba kukhodzokera. Zitatero, anaganiza zopita m'dziko la Gambia koma ukonso zinavuta chifukwa anamukaniza kulowa m'dzikolo. Zitatero, analibenso kuchitira mwina koma kubwerera kwawo ku Sierra Leone komwe anakakhala mu umphawi wosasimbika pa nthawi iyitu nkuti ngati wapeza kakhobidi ndiye kuti waphunzitsa achinyamata za makompyuta pa sukulu ina mwezi wa januwari mchaka cha 2019 strasser anadwala mwakayakaya ndipo anatumizidwa mdziko la ghana kuti akalandire thandizo kamba ka matenda amene anamugwira strasser mwendo wake wakumanzere unadulidwa atamaliza kulandira thandizo la mankhwala mdziko la ghana strasser anabwerera kwawo ku sierra leone mwezi wa julayi chaka cha 2021 pamene anabwerera kuchokera ku chipatala ndi pamene moyo unakhala ngati wasinthirako chifukwa president wa dzikolo julius maada bio Anamulandira Strasser ndi manja awiri ndi kumpatsa nyumba yatsopano ya zipinda zitatu kuti adzikhalamo. Kutheka ena mwalikumbukira dzina la president watsopanoyu Julius Maada Bio chifukwa dzinali latchulidwanso kumayambiriro a nkhaniyi. Inde, President Bio ndi amene anali wachiwiri kwa Valentine Strasser pa nthawi yomwe anali president. ndipo bio yemweyu ndi amene anatsogolera asilikali anzake kulanda boma m'manja mwa strasser bio atamulanda mnzake strasser boma analamulira dziko la sierra leone kuyambira pa 16 january chaka cha 1996 mpaka pa 29 march mchaka chomwecho cha 1996 kenaka anapereka ulamuliro wa dzikolo kwa anthu wamba president bio anavoteredwano ngati mtsogoleri wa dziko limeneli la sierra leone pa 4 april mchaka cha 2018 atapikisana poyimira chipani chomwe chija chimene anayambitsa strasser atangolanda boma cha national provisional ruling council nprc zina ukamva Izi ndi nkhani zochitika ndithu pa dziko lapansili. Koma kodi mukudziwa chomwe chinachitika kwa mtsogoleri wa chinyamata Patrice Lumumba amene anaphedwa ali ndi zaka 35? Thupi lake ndikudulidwa mapisi mapisi, kenaka zotsalazo ndikuzionongeratu ndi asidi. Chiwalo chake chokhacho chimene chinapulumuka ndi dzino lake limodzi lomwe layikidwa m'manda komano patadutsa zaka zoposa 60 kuchoka pamene anaphedwa.